sabu an balima caman bɛ yen u bɛ ka ɲininka balontan ko baara la balontan baara sabu alihamudulila aw denkɛ o n'aw balimakɛ de don n'o ye Abubakari Sidiki o de kama ne ko bɛɛ ma aw ye abɔne a ka wideyo bɛɛ ka kɔmantɛri kɛ wideyo kan sabu balontan yɛrɛ baara caman bɛ yen bi balontan baara fɔ u t'a dɔn sabu n'i y'a ye bi bi in na mɔgɔw bɛ ka wuli k'an sɛgɛrɛ balontan ko la Faransi Ameriki a kɛra Ɛsipaɲi jamanaw arabu jamanaw bɛɛ de bɛ ka wuli ka n sɛgɛrɛ balontanko la dɔnki sisan an fasoba mali yɛrɛ zuwɛri caman bɛ yen u bɛ ka wuli ka n sɛgɛrɛ dɔnki alihamudulila an bɛ ala fo k'ala barikada dɔnki n b'o fɔ balontanna bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka Ala fo ka Ala barikada dɔnki balontanko baara n'i wulila ka s'an ma walahi n'an y'a kɛ ka d'i ma walahi i b'i sigi i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye i ka balontanko la a kɛra e bɛ kulɔbu dɔ de la e dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la ubiyɛn e bɛ fɛ ka taa kulɔbu belebele dɔw la ubiyɛn e bɛ fɛ ka taa ze dɔw fɛ ko e dɛsɛ bɛ ka taa yɔrɔ la ubiyɛn e dɛsɛ bɛ ka taa balontan yɔrɔ la ubiyɛn e dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ka balontan ko de la ubiyɛn a kɛra e mɔgɔ min bɛ kɔnkuru de la i dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la walahi n'an y'a baara kɛ ka d'i ma i k'i sigi i bɛ Ala jɔyɔrɔ y'a la sabu ale baara bɛ kɛ ni barawutu de ye barawutu a kɛra siri de b'i kan kamanagan dɔ de b'i la o a kɛra haminako gɛlɛman dɔ de b'i la a kɛra haminako sugu o sugu b'i la walahi n'an y'a barawutu baara k'i ye k'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la sabu caman bɛ yen u ko k'u donna karamɔgɔ bandiw kan ka dɛsɛ karamɔgɔ filanan ka wari minɛ k'a dun nkalon kan karamɔgɔ bandiw ka wari minɛ k'a dun nkalon kan i k'a dɔn k'a fɔ ko o jurumu valɛri walahi sini lahara jɔdon tɛ sira abada n'a dɔrɔmɛ kelen n'i ma fɔɔnɔ jahanama kɔnɔ karamɔgɔ jɛnɛkɛlaw karamɔgɔ tɔrɔnpɛri minnu bɛ ka mɔgɔw tɔrɔnpe walahi n'aw sara a bɛ don jahanama kɔnɔ o de kama balontan ko baara walahi kala ala la an y'o sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw de bolo o baara bɛ kɛ ni barawutu de a kɛra e bɛ e den dɔ de bɛ balontan na a dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la ou bien a kɛra e ye joueur de ye e bɛ balontan na e dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la e bɛ jamana o jamana kan e dɛsɛ bɛ ka ka balontan ka ɲɛ sɔrɔ i ka balontanko la quoi walahi n'i wulila k'an sɛgɛrɛ n'i y'an wele an b'a baara kɛ cogoya de f'i ɲɛna n'an bɛnna a la bilaahi n'an y'a baara kɛ n kali Ala ka kuranɛ bonya la bilaahi i b'i sigi i bɛ Ala jɔyɔrɔ la sabu caman bɛ ka moriya kɛ peut-être ko ye moriya tɛ peut-être ko ye dɛ n'i t'a dɔn dɔrɔn a fɔ ko n t'a dɔn o ye dɔnniya dɔ de ye sabu karamɔgɔ filumanw cɛyara a bandiw cɛyara trompeurs cɛyara karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ tromper k'a fɔ k'i bɛ sen i bɛ sen ka sɔrɔ nkalon don a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ i ni ba bɛ jɛ Alikaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula o de kɛli daga di adamaden na k'i sigi k'i mɔgɔ ɲɔgɔn tromper k'a fɔ k'i bɛ sen ka sɔrɔ nkalon don walahi n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ o de kama maa o maa bɛ yen e bɛ balontan na o a kɛra concours dɔ de ye o e bɛ mɛriya nɔfɛ e bɛ depiteya nɔfɛ e bɛ peresidanya nɔfɛ e bɛ fɛ ka taga ɲɛ de sɔrɔ i ka baara la e bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ i ka baara la e bɛ fɛ ka to baarada in na mɔgɔ kana se k'i gɛn mɔgɔ kana se k'i janfa walahi n'a ye barawutu baara kɛ ka ala ka kuranɛ bonya i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la sababu barawutu baara ale bɛ kɛ ni sagajigi jɛman de ye sabu jinɛ nafolo dalu don bon an y'a ale Ala tɔgɔ bɔ ale kuranɛ de kɔnɔ sabu an mɔkɛw sigilen kun don nin kelen kan an faw sigilen kun don nin kelen kan an bɛnbakɛw sigilen kun don nin kelen kan. walahi masa Solomana ka nafolo dalu de don n'o ye min Barakisa min ye Barakisa ka sanu kalaka ta ka na di masa Solomana ma n'o ye waliden Efilitu ye nin dalu de tun bɛ waliden Efilitu bolo wa masa Solomana tun bɛ baara kɛ ni barawutu de ye o kɔfɛ Seyidina Aliyu karamalahu wajahu ale de y'a waliden Samurusu minɛ k'a tobi barawutu dalu de la o kɛra nin barawutu de ye nin barawutu min filɛ a kɛra siri de b'i kan dabali dɔ de b'i kan garisɛgɛ cɛn de b'i kan papiye ko dɔ de b'i la i dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ka papiye ko la visa ko gɛlɛyalen don mais e bɛ damanda la i dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ walahi a kɛra furuko e ye muso de ye e bɛ furu de la furu in bɛ fɛ ka sa mais e bɛ fɛ cɛ dɔ de bɛ k'i ɲagami k'a bannen don k'i furu mɛ e ye cɛ de ye e bɛ muso dɔ nɔfɛ i muso bɛ fɛ ka furu sa u mɛ e bɛ fɛ ka muso dɔ de furu i dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la mɛ a kɛra denko de a kɛra baarako de walahi n'an y'a barato baara kɛ i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la n ka la ala ka kuranɛ bonya na an bɛ barato baara kɛ ni sagajigi jɛma de jinɛ sagajigi jɛma an b'o de san bamakɔ ye o ye waa tan duuru ye o kɔfɛ an bɛ mun don a kaluwa la waa tan de bɛ di olu ma sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ baara la sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ n'an y'a baara kɛ ni baara yɛrɛ kɛra i sago ye i yɛrɛ mana se ka min di ne ma o ye ne garisigɛ ye n'o tɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ anw bɛ baara kɛ nin cogo de la sabu bɛɛ n'i ka baara kɛ cogo de don n'a ka di e ye n balimakɛ n y'a dɔn ko musaka bɔ dɔ de bɛ nin na ni nin ka gɛlɛn i bolo i yɛrɛ se ye min ye o di fantan dɔ ma dɔrɔn o ka dugawu k'i ye o bɛɛ ye dugawu dɔ ye mɛ sun ala ye don o don o bɛɛ ye dugawu dɔ ye mɛ n'a y'i diya si ka seli o bɛɛ ye dugawu dɔ ye bɔn bɛɛ n'i ka baara kɛ cogo de don an bɛ baara kɛ nin cogo in de la bɔn n'o kɔni ka d'i ye an kɔni bɛ se k'o k'i ye insala sabu aw balimakɛ an'aw denkɛ de don n'o ye abubakari sidi n bi bɛɛ fo maliyɛn bɛɛ mali zuwɛriw a kɛra jamana o jamana i bɛ balontan na ekupu fɛn o fɛn na walahi n'i bɛ fɛ ka taa ekupu wɛrɛ la e bɛ fɛ ka taa zuwe ekupu dɔ la i dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la walahi n'i y'an wele n'an y'a baara kɛ i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la sabu a baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛman de ye an bɛ sagajigi jɛman san bamakɔ waa tan ni duuru mun bɛ don a kaluwa la waa tan de bɛ di olu ma sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ baara la sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ a kɛra hamina fɛn o fɛn b'i la a kɛra garisɛgɛ ko de b'i la a kɛra papiye ko dɔ de b'i la a kɛra e bɛ nin damanda de la e ye sanu ɲinina de ye o e ye jama ɲinina ye o e ye lolo ɲinina ye o e mana kɛ baara sugu o sugu la a kɛra kunnafɛn juguman dɔ de b'i la

Mali numéro de don donc n'i mago bɛ n na dɔrɔn i bɛ n wele an b'a baara k'i ye inshallah donc a baara kɔni an bɛ sagajigi jɛman san Bamako wa tan ni duuru o kɔfɛ mun bɛ don a kaluwa la ka wurudiw kɛ o bɛ semaine kelen de ma donc wa tan bɛ di olu ma n'a bɔra o la sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ donc ni baara yɛrɛ kɛra n'a ɲɛna sabu ne tɛ Ala ye ne t'a kira ni baara yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ mana se ka min di ne ma o ye ne garisigɛ de ye an kɔni bɛ sagajigi jɛman san wa tan ni duuru mun bɛ don kaluwa la waa tan bɛ di olu ma n'i mago b'an na an ka telefɔni nimɔrɔ an ka baara k'i ye i bɛ n wele n ka nimɔrɔ la n'o ye sanfɛ aw balimakɛ o n'aw denkɛ n'o ye Abubakar Sidiki bɛɛ k'i abonné bɛɛ ka video partage i balimaw ni sinjiw bɛɛ k'a ye bɛɛ k'i abonné video wɛrɛw bɛ na ni Ala sɔnna a ma a bɛna caman dɔn nin senfɛ inshallah sabu o de kama ne ko karamɔgɔ bɛɛ k'i bɛɛ k'i kɔlɔsi karamɔgɔ bandiw la karamɔgɔ filomaniw na karamɔgɔ kalabanci minnu bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ bi karamɔgɔ kalabanci minnu bɛ ka mɔgɔw ɲagami k'u ka wari minɛ k'a dun nkalon kan i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ o de kama karamɔgɔ attaqullah a ye siran Ala ɲɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ so diɲɛ bɛ ban pewu adamaden i mana min kɛ diɲɛ kɔnɔ a bila i kunna lahara jɔ don i bɛ ɲininka o la dɛ a ye siran Ala ɲɛ a ye siran Ala ɲɛ caman bɛ yen u bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ bi mɔgɔ caman bɛ ka n wele ka kuma fɔ n ɲɛna walahi a a y'a kɛ Ala ye a k'a kɛ kira ye a ka sabali sabu aw balimaw de don aw sinjiw de don a kana mɔgɔw kunkolo ɲagami k'u ka wari dun n'o tɛ n'aw sara a bɛ don jahanama kɔnɔ dɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka n wele k'a fɔ n ɲɛna a ye siran Ala ɲɛ karamɔgɔ a ye siran Ala ɲɛ bilaahi a ye siran Ala ɲɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ so diɲɛ bɛ ban pewu aw salamu aleyikumu warahamatulahi taala wabarakɛtu shukran.